kɛlɛtigi i k'a dɔn kɛlɛtigi i k'a dɔn a y'a lama tuguni jɔn sedu i k'a dɔn wuli ka jɔ ani cɛsiri bolo kan maaninfin bɛ lafiya sabula min ye terorisi ye banmanjuw tun ye mɔgɔw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ min ye nin lamini ninnu ye min ye commandant chef n'o ye kolonɛli seyidu basiru ɲangado jukɔrɔma kɛ Sedu i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ani cɛsiri bolo kan u ye saaloli kɛ k'a saalo terorisi ŋana fila jɔn sedu i k'a dɔn u taara u tɛgɛ da olu kan gami minnu kun ɲininen don diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen la ni maa fila jɔn sedu i k'a dɔn u ka tiɲɛni nɔ barika ka bon sabula min ye mugujugu donni dugukolo jukɔrɔ jɔn sedu walima balinakow olu ka labɛn de y'o ye o yɛrɛ k'i bɔ a la o lamini bɛɛ lajɛlen la olu de tun bɛ munumunu kɛ i k'a dɔn ka taa jaka minɛ mɔgɔw la diyagoya la min kɔni ye nara tilebinyanfan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko jitiya jɔn sedu i k'a dɔn olu de bɛ fɔ a la kosɛbɛ nin patrouille ba in n'o ye sɔrɔsiw ka munumunu saalo ka yɔrɔ furan jɔn sedu i k'a dɔn u taara se yɔrɔ la yɔrɔ min n'u k'a ma ko jalakɔrɔ jalakɔrɔ jɔn sedu i k'a dɔn pɔnpe belebelebaden de bɛ yen pɔnpe min n'a bɛ ji lawulita de sari fan bɛɛ lajɛlen la Hmm. Bamaju kɔni kun taara o minɛ a bɛ ne ka san caman bɔ jɔn sedu a tɛ ku dugulamaa na k'i min i ka baganden min jɔn sedu u ye bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnnikɛla ko awirilikalo tile tan san deux mille vingt-deux ma min n'u nana wuli ka jɔ boloda ka kɛlɛ boloda aa jɔn sedu k'a dɔn ayiwa min kɔni ye awa kɛlɛ yɛrɛ da kelen a ma taa k'o de dangoye kunnafoni labanw kɔni y'a jira sa dugu min kɔni ye jalakɔrɔ ye jɔn sedu a n'a lamini lafiya bɔda nana sabula dugudenw i k'a dɔn ji u b'a k'u sago ye bamaju minnu kɛlen bɛ ka yen yɔrɔ ka a yɔrɔ kɔni kɛ awa tɛnɛma yɔrɔ ye dugudenw ma jɔn sedu i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni b'i buusu basa ji la sa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a tun kɛra sababu ye duguden caman bɛ yen minnu kɔni kun ye yɔrɔ in yɛrɛ bila jɔn sedu i k'a dɔn pɔnpe min bɛ yen pɔnpe in jɔn sedu i k'a dɔn ayiwa min ye hectare ba mugan ani kɛmɛ jɔn sedu i k'a dɔn a b'o de lariwe i k'a dɔn ji la min ye awa châteauba in kɔni a bɛ ji de sari fan bɛɛ lajɛlen la a ko dugulamaw bɛ min baganw bɛ min jɔn sedu a bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn cikɛ misɛnninw olu fana ka kɛ bamaju kun d'a mɛn maaw de kɔlen o la jɔn sedu i k'a dɔn tɛgɛ dar'u bɛɛ lajɛlen kan sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi u ma dan o ma koyi minɛn caman de tun bɛ bamaju ninnu bolo yɔrɔ in fana na Jɔn Sedu i k'a dɔn kunnafoni labanw kɔni y'a jira k'a fɔ un min ye minɛn caman de u y'o de minɛ u la tabarikala sabula ɔhɔ min ye ayiwa panneau ye ɔhɔ Jɔn Sedu i k'a dɔn panneau solaire un o den 30 ni 3 ee a belebelebadenw de don dɛ toki Jɔn Sedu i k'a dɔn ko min ma ko batterie blindée blindé o den 2 han min ye ayiwa sa min ye ayiwa sacoche ye sacoche o falen ɔhɔ Jɔn Sedu i k'a dɔn moto pièces u la ɔhɔ u ka pièces de rechange u ɔhɔ o tɛmɛnen kɔfɛ groupe électrogène 1 ani firigo nin bamanan u b'u jate koyi nin bɛɛ de tun b'u bolo ja dangaden ninnu bɛ jala ye dɛ ɲɔti sedu min ye commandant Adama Jasana ye a y'a jira k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen minɛna bamakɔdi k'a dɔn tɔw kɔni ye digi da nin tun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ Cikan kɔnɔ a ka bi bɔ la Laban tuma na ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma La Révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan Amadu T Dansɔgɔ nin y'a ka sɛbɛn ye Amadu T Dansɔgɔ ko a ko fɛn min ye maninfin ye n'i sen y'i don i bɛ bɔ nka n'i da y'i don i bɔ man di Tabital Pulaku u ka président a tɔgɔ de ye Abu So Abu So jamana in minisiri kɔrɔ ni gouverneur kɔrɔ don aa a y'a dɔn k'a fɔ u ye kuma min fɔ ni kuma in kɛra na kɔmuso la ani bɔlɔlɔ kan kuma in kɛra gasi ye u yɛrɛ u seginn'u kɔ ka kunnafonidilaw wele ni ka ɲɛfɔli kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ armée ye wulikajɔ ani cɛsiri min kɛ mhm. a ye kɛlɛ min kɛ ka se sɔrɔ mura fɛn min ye tubabuw ka teleso n'u ka arajosow ye mhm. olu de fɔlɔ girinna fɛn min ye kuma in ye mhm. ka a lagosi ni k'a fɔ ko bin kɛra civils kan Sɛbɛnnikɛla ko, unhun, a ko a fɔra bin kɛra civils kan, naamu, o kuma min n'o fɔra, un, an balima fila dɔw bɛ yen olu kɔni m'a ɲɛɲini ji ɲɛmajɔlen na koyi, unhun, u ye kɛlɛ daminɛ, unhun, sɛbɛnnikɛla ko u ye kɛlɛ daminɛ, un, dusuw bɔra, un, u ye denmisɛn dɔw bila réseaux sociaux kan, unhun, kuma gɛlɛn caman bɛ yen u y'o fɔ transition ma, unhun, ani Mali sɔrɔdasiw ani jamana yɛrɛ ma. sɛbɛnnikɛla ko o ma dan o ma u labanna u dimi kojugu k'a fɔ premier ministre an mago b'i la h an b'a fɛ ka ɲɔgɔn ye fɛn min ye Sogɛli Kokala Mayiga ye a ko so filɛ kɛnɛ filɛ da yɛlɛlen bɛ a ye na an ka ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko Tabital Pulaku a cɛ ni muso maa ma to kɔ fɛn min ye primature salle belebeleba in ye u nan'a minɛ k'a fa tewu fo ka naloma jɔ da la kuma u nana bɔ ka bin Sogɛli ko mun b'aw fɛ jamana ko la a y'a fɔ filabere ni dibiri dibiri o ma kɛ maa si negela ye filafin fila ani filajɛ ko yari fa bɛ fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma nana bɔ ka bin fɛn min ye fulaw ye mm. u bɛɛ lajɛlen kumana fɛn fɛn b'u kun n'u k'a cɛ mm-hmm. u bɛɛ lajɛlen kumana sogɛli kɔni a ye biki ni papiye ta mm-hmm. k'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn mm. u tilalen a mm-hmm. ko n balima fulaw ne y'aw lamɛn nka daliya jumɛn bɛ aw bolo k'a fɔ fɛn min ye armée ye a delila ka fula dɔ fa kelen kelen maa ma kuma A filanan mura min n'aw b'a fɔ aw jumɛn bɛ yan min sera mura ka taa ɲininkali kɛ fila maa ma kuma sabanan aw jumɛn bɛ k'a ye muraka dɔ ka telefoni cikan sɔrɔ wali ka kibaruya sɔrɔ k'a fɔ fɛn min ye muraka den dɔw ye k'olu fagara armée fɛ maa ma kuma saba a naani naani a ko fɛn min ye tubabu minnu bɛ kuma fɔ mm. n'aw dara olu ka kuma na ka na anw ɲininka mm-hmm. yala o tubabu jumɛn kelen bɛ yen min y'a fɔ ko kɛlɛ kɛra ale ɲɛna wala ale yɛrɛ ka maa tɛ yen a tɛ yen a tɛ yen ayi o tɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a fɛn min kɔni ye jama ye mm. u ye ɲɔgɔn ɲɛ lajɛ mm-hmm. sabula sogɛli kokala mayiga maa fɛɛrɛtigi don mm-hmm. tiɲɛtigi don fɛn min kɔni ye kuma ye n'a tiɲɛ nana a tɛ siran k'a fɔ a ko n balima filaw a tɛ tiɲɛ dɔn wa min bɛ senna n'a bɛ labɛnna n bɛna fɔ aw ye rebellion dɔ de bɛ ka labɛn janfakɛlaw fɛ u b'a fɛ ka aw filaw de bila rebellion na jamana contre la kuma tiɲɛ bɛɛ ye nin de ye. n'o tɛ k'a fɔ ko maa dɔ faara mura k'o ye fila ye k'o ye maa gansan ye o ma kɛ n'a y'o maa kelen sɔrɔ a ye n'o kibaruya di ne ma o tuma fɛn min ye armée ye n b'a ɲini armée fɛ ministère de la défense fɛ a ka enquête dayɛlɛ k'a ɲini kiiri tigilamaaw fɛ u ka enquête ni sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ ko o ko bɛ ko in na a bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka dɔn wa fɛn min ye jamanakuntigi ye n bɛna a ɲini a fɛ n'a jɛnna an bɛ délégation spéciale wuli ka taa murakadenw yɛrɛ ɲininka n'a wolola min na o bɛ dɔn o bɛ dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kɔrɔfɔ in ye o fɔra nka fɛn min ye nin kuma ninnu ye maa dɔw bɛ jama yɛrɛ de la olu yɛrɛ de dabɔ dabɔ ka kunan kojugu mhm. olu yɛrɛ de ye kuma in fɔ ni k'a cɛjuguya mhm. an baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen mhm. n'o ye ibrahima alayi cokari ye ale kumana réseaux sociaux kan facebook direct a ye kuma jugu caman fɔ a ye malidenw jalaki kosɛbɛ min kɛra fiɲɛ ye dɔ wɛrɛ bɛ yen ama sise ale ko a ye haut conseil maa ye ale yɛrɛ fana ye fila ye a ye kuma in kɔni tere juguya fɔ k'a k'i n'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen de bin bɛ fulaw kan bi sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma min n'o caruna a ye maa caman tɔɔrɔ a ye fulaw yɛrɛ tɔɔrɔ u ye kuma min fɔ a digira fulaw de la ka tɛmɛ bɛɛ kan a b'u tɔɔrɔ a b'u tɔɔrɔ hɔrɔnw de don hɔrɔnw don a b'u tɔɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko tabitali pulaku fulaw ko abu so ma i n'i ka jama aw bɛ ka ɲuguɲugu ni ɲagaɲaga wuli ka se an ka fulaw ma n'aw m'aw jija an bɛ tɔn in daakolonci k'a filenkolonci wa teliya teliya a ye kuma lankolon minnu fɔ kuma minnu tɛ jamana jogo ye a ye segin aw kɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko seginkɔ kɛra diyagoya ye abu so yɛrɛ a ye jama de wele kunun ko conférence de presse a ye kunnafonidilaw wele a ko fan min kuma min n'o cɛruna ortm na olu ta ma fɔ ten ale ta ma fɔ tan journalistes de ye kuma yɛlɛma u ye kuma turu a kunjugu kan u ye dɔ kun kɛ dɔ sen ka dɔ nɛ kɛ dɔ kunkolo ye a ko olu ka kuma ma fɔ tan k'u ma maa si jalaki kuma ɲɛna ne ko kɛnɛ in kan filajɛ tun bɛ wa babaliba babaliba filajɛ a tun bɛ yen tas ɛ nin filakɛ in de ka farin filajɛ tun bɛ yen filafin tun bɛ yen filabilenw tun bɛ yen ayiwa naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye abu so ye mhm. fili man jugu nka n tɛ segin kɔ o de ka jugu a ɲɛna o jɔn ko ala u ye kuma minnu fɔ ani maa minnu ye kuma minnu da u la a k'u filila u bɛ min ɲini malidenw fɛ mhm. o ye yafa ye mhm. sabula k'olu yɛrɛ ka maloya yɛrɛ nana juguya ni mun ye unhun murakaw yɛrɛ de ye maa cɛ tan wuli An. ka bɔ mura ka na fɔ tabitali pulaku ye An. a ye kuma min fɔ a bɛɛ nkalon maa kelen tɛ muraka den na k'o faara ko sɔrɔdasiw fɛ a bila ten a bila ten Maloya ma na. a bila ten maloya ma na a nana a kuma ka ɲi ten sa a dafara o a ka ɲi ten ɛ eh, maloya nana dɛ awɔ kunnafoni filɛ nin ye naam an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ah. a ka bi bɔli la jɔji sedu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni o don jɔji sedu n'i ye dutigi bɔlen ye kogo fɛ i b'a sɔrɔ bulonda ka kalan ee o man ɲi jɔji sedu k'a dɔn ayiwa min ye sanba balo nin y'a ka fasiri ye a ko komini deux min ye a mɛri ye bɛn tile tɛ général sedu k'a dɔn awa wuli ka jɔ ni cɛsiri bolo kan mm. baarakɛlaw i k'a don ka ca général sedu k'a dɔn bi ni ka kalo saba bɔ min ye sara ye o tɛ sɔrɔ mm-hmm. o sara sɔrɔbaliya mm. ka taa se awa ko caman ma o kɔni kɛlen bɛ sababu ye u ka wuli ka jɔ boloda mm-hmm. ka mankan wuli mɛriba la min ye sɛki aba ɲare ye eh! Sedu kalo saba olu ka sara dulonnen don mun nana n'a ye gɛlɛya jumɛn in de bɛ yen olu dun ye kɔlɛtigiw ye u ye denbayatigiw ye n'a ma ɲɛ o kɔ sa o tuma u bɛ baarabila boloda général sedu k'a dɔn u ye tile saba baarabila kɛ o ma mago ɲɛ u laban nana banamini boloda sa fan o fan n'o de bɛ taa ayiwa mɛri la